Míle buíochas as teacht inniú, sé go hálainn bualadh libh. So, is mise Sarah Walsh agus tá mé ag obair le Cill Dara le Gaeilge agus tá Caoimhe Ní Shúilleabháin ag obair liom. So, just mar eolas, nuair a bhí mé ag lorg post nua agus tháinig mé ar Cill Dara le Gaeilge, bhí mé ag labhairt le cúpla duine agus bhí mé ag rá go mhaith liom leanúint ar aghaidh ag obair leis an nGaeilge agus bhí daoine ag rá sure what's the point in that? Why can't you just marry a rich farmer? Bhí go leor dóibh ag rá sin. So, tá mé anseo chun cur síos a dhéanamh ar cuid de Cill Dara le Gaeilge agus labhróidh Caoimhe faoin chuid eile de. So, cén rud é Cill Dara le Gaeilge? So, is ceanneagraíocht muid i gContae Chill Dara i dtaobh pleanáil teanga de agus cúrsaí gnó de. So, beidh mé ag labhairt faoi chúrsaí gnó agus an pobal agus na deiseanna atá ann do gach éinne. So, mar a dúirt mé, is mise Sarah agus seo Caoimhe. Abair haileo leo a Chaoimhe? So, tá Bord Chill Dara le Gaeilge, so faoi sin tá Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir agus na gnáthbhaill. So, tá, bhí mé ag obair liom féin ar feadh naoi mí agus bhí mé mar fhostaí na míosa ar feadh naoi mí, chuile mí, agus ní raibh éinne in iomaíocht liom. so bhí an t-ádh dearg liom. Agus sin tháinig Crochúr Ó Luaigh ag obair liom an samhradh seo caite agus sin tháinig Caoimhe isteach ag obair, thosaigh sí i mí Meán Fómhair seo caite. So, céard é Cill Dara le Gaeilge? So, tá ceithre cuid de Cill Dara le Gaeilge. So, an pobal, Gnó Chill Dara, Pleanáil Teanga agus an Chultúrlann. So, sin tuilleadh eolais faoi na ceithre réimse sin agus tá eolas faoi sin ar fáil ar an suíomh againn má tá sibh ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil. So, beidh mé ag labhairt faoin bpobal. So, feicfidh sibh ansin teaghlaigh Chill Dara. An raibh a fhios agaibh gur féidir libh teaghlach a thógáil le Gaeilge? Páistí a thógáil chuig imeachtaí agus Gaeilge a fhoghlaim agus aithne a chur ar dhaoine eile a bhfuil Gaeilge acu, fiú mura bhfuil mórán Gaeilge agat. Bhuel, is féidir sin a dhéanamh cinnte. So, bíonn siúlóidí againn, bíonn seisiúin léitheoireachta againn agus bíonn grúpaí teaghlaigh eile timpeall an chontae. So má tá suim agaibh tuilleadh eolas a fháil, tar i dteagmháil linn agus socróimid na sonraí sin daoibh. Faoi Teaghlaigh Chill Dara tá Tús Maith. So, seans go bhfuil seo feicthe agaibh. So, Tús Maith. Cuireann Tús Maith. So le tús maith beidh mé ag labhairt faoi sin ach go ginearálta cuireann tús maith an Ghaeilge sa bhaile chun cinn, an Ghaeloideachas, acmhainní tacaíochta agus ranganna Gaeilge. Chomh maith leis sin tá pobal ar Pop Up Gaeltachtaí so is féidir bualadh le daoine eile agus creid nó ná creid nó éiríonn an Ghaeilge níos fearr nuair atá cúpla deoch agat. So na siúlóidí, luamar sin, so siúlóidí ní amháin do dhaoine le páistí ach do dhaoine fásta a bhfuil suim acu an Ghaeilge a fhoghlaim agus. dul amach agus dul ar shiúlóid agus bíonn club leabhar ann freisin ach tá tuilleadh eolas faoi sin freisin ar an suíomh. So bíonn ranganna againn freisin eagraithe aghaidh ar aghaidh, tá ranganna againn ar líne, tá ranganna againn do gach leibhéal so is cuma má tá beagán Gaeilge agat, mura bhfuil focal ar bith agat, tar chugainn agus beidh tú líofa. Comhoibriú, so bímid ag oibriú, ag comhoibriú leis na leabharlanna sa chontae agus na scoileanna ar fad agus mar eolas tá grúpaí pobail ann, Sult na Sollán, sna Solláin, tá Gaeilge Nuada i Maigh Nuad, tá Glór an Churraigh i gCill Droichid, Droichead Nua agus Léim an Bhradáin i. Ar Gaeilge an Bhradáin i Léim an Bhradáin. So, Teaghlaigh Chill Dara, mar a dúirt mé, so, is grúpa sóisialta é seo le daoine bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus ag iarraidh é úsáid. Tá tuilleadh eolas sa bhróisiúr seo, so, molaim daoibh dul agus an bróisiúr a phiocadh suas agus é a léamh. So faoi Teaghlaigh Chill Dara tá tús maith. So má tá tú ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sa bhaile, má tá tú ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoin nGaeloideachas, má tá tuilleadh eolais a fháil faoi na hacmhainní ar fad atá ar fáil daoibh nach bhfuil sibh ar an eolas faoi, chomh maith leis sin ranganna Gaeilge. So tá coicís de ranganna déanta againn faoin am seo. So tá tuismitheoirí atá ag smaoineamh faoin nGaeloideachas, atá tar éis páistí a sheoladh chuig na Gaelscoileanna agus atá. tar éis leanúint ar aghaidh leis. So tá na ranganna sin ar fáil do dhaoine le páistí suas go dtí rang a dó. So bíonn meascán ann do dhaoine le cumas labhartha, má tá cúpla focal agat nó má tá tuilleadh nó má tá tú sách compordach ag úsáid na Gaeilge ach tá go leor deiseanna ann daoibh tacaíocht a fháil agus ceisteanna a chur faoin obair bhaile agus conas gur féidir dul i dtaithí leis an nGaeloideachas is gach rud ach tá tuilleadh eolais againn má tá sibh ag iarraidh tuilleadh a fháil. So, an pobal. So bíonn go leor imeachtaí againn i rith na bliana, ní i rith Seachtain na Gaeilge amháin ach gach uair. Agus just mar eolas, thug mé mo mháthair liom chuig imeacht cúpla seachtain, or cúpla mí ó shin actually, bhí ceolchoirm againn mí Dheireadh Fómhair ceapaim, ach ní dúirt mé léi céard a bhí ann, just chuir mé ceist uirthi would you like to go for a drive? So léim sí sa charr, tháinig sí agus bhain sí an-sult as. Chuir sí aithne ar chúpla duine, d'úsáid sí píosa Gaeilge agus dúirt sí gur mhaith léi teacht ar ais. Ach is trua níl sí anseo mar tá sí ag Crufts. Eh. So, gnó Chill Dara. So, cuireann gnó Chill Dara eh, em, an Ghaeilge chun cinn sa ghnó. So, bíonn Cill Dara le Gaeilge ag tacú libh agus ag eh, cuidiú libh fógraíocht a dhéanamh, margaíocht a dhéanamh agus aitheantas náisiúnta áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. So tá bróisiúr againn faoi sin, sin an bróisiúr seo, pioc suas é, léigh é agus déan teagmháil linn má tá tuilleadh eolais uaibh. Agus sin cúpla grianghraf ó Ghnó Chill Dara. So daoine a bhuaigh duaiseanna i rith na bliana, na himeachtaí a bhíonn againn. Ach cinnte, tar chugainn má tá tuilleadh eolais uaibh. Maith agaibh.
Go raibh maith agat, Sarah. Tá brón orm faoin gceol. Tá sé ar nós a bheith anseo i scannán agus fuaimrian taobh thiar dínn ach tá sé an-ard ach déanfaidh mé mo dhícheall ar aon nós labhairt. Mar a luaigh Sarah, is mise Caoimhe. Tá mé ag obair le Cill Dara le Gaeilge ó mhí Mheán Fómhair i leith. Roimhe sin chaith mé trí bliana déag sa Bhruiséil ag obair i m'aistritheoir agus caithfidh mé a rá, agus ní díreach toisc go bhfuil mo fhostóirí anseo, ach go bhfuil sé iontach deas bheith ag obair leis an nGaeilge ar an talamh, le pobal na Gaeilge, agus bíonn an deis agam chuile lá bualadh le daoine atá ag obair ar son na Gaeilge ar a mbealaí féin, is cuma más gníomhaí teanga thú nó díreach má dhéanann tú iarracht an cúpla focal a rá, tá sé iontach deas sin. Rún mór atá agam féin agus Sarah, is dócha, nach as Cill Dara ceachtar againn, ach cosúil leis na Poncánaigh ar Lá 'le Pádraig, táimid ag glacadh saorántacht Chill Dara don lá seo ar aon nós. Agus is as Cill Mhantáin mé féin agus but de shliocht Mhuintir Uí Bhroin mo mháthair, mar sin díbríodh Muintir Uí Bhroin as Cill Dara, Dhíbir na Normánaigh iad so gach seans go bhfuil gaol agam le Cill Dara ón dara haois déag so tá súil agam go gcuirfidh sibh sin san áireamh. Ach tá mé anseo ar aon nós chun labhairt libh faoi dhá ghné eile d'obair Chill Dara, sin an pleanáil teanga agus an Chultúrlann, fís na Cultúrlainne. So tá dhá mhórsprioc againn i bhfírinne a bhaineann leis an. an Pleanáil Teanga agus is cuid lárnach den phleanáil teanga don chontae an mheitheal seo mar tá an oiread sin daoine a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge anseo bailithe le chéile agus sin an chéad chéim chun plean teanga maith a chur le chéile. An sprioc eile atá againn, an chéad sprioc. Tá siad ar comhchéim. Sprioc amháin ná stádas líonra a bhaint amach do cheantar Nás na Rí agus na Sollán agus luaigh Daithí é sin níos luaithe, tá mise fostaithe ar scéim atá ag iarraidh sin a bhaint amach. Agus an dara rud atá againn ná plean seacht mbliana a chur le chéile don chontae agus don cheantar seo. do cheantar Nás na Rí, Na Sollán. So labhróidh mé beagán faoin cad is líonra ann i dtús báire. So an sainmhíniú álainn oifigiúil atá ar líonra ná ceantar a bhfuil mais chriticiúil bainte amach aige maidir le tacaíocht phobail agus stáit don teanga. Ach lena chur ar bhealach níos deise is dócha, is aitheantas oifigiúil a thugtar do cheantar a bhfuil sé léirithe acu go bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn, á cothú agus á buanú. sa cheantar sin agus béim ar leith ar fhorbairt phlean teanga. Agus luaigh mé Scéim Forbartha na Líonraí Gaeilge. Tá cúig líonra in Éirinn faoi láthair agus tá muidne ag obair chun an stádas líonra a bhaint amach do Nás na Rí, Na Sollán agus táimid cineál leathslí tríd an bpróiseas agus an chéim atá le cur i gcrích ná plean teanga a a scríobh don cheantar. Agus mar a luaigh, sílim gur luaigh Sinéad é, tá Nás, tá Má Nuad tosnaithe, ar an bpróiseas céanna. So, le cúnamh Dé, amach anseo, beidh dhá líonra ar a laghad i gCill Dara agus níos mó, tá súil againn, le himeacht na blianta. So, Líonra Nás na Rí agus na Sollán. Luaigh Sarah faoin bpobal roinnt de na himeachtaí atá ar siúl againn ach seo na hiarrachtaí á ndéanamh againn leis an pobal a bhunú agus a chothú i Nás na Rí agus na Sollán. So tá ranganna Gaeilge ar siúl, imeachtaí pobail, imeachtaí cultúrtha, bhí ceolchoirm againn i mí Dheireadh Fómhair, beidh ceann eile anois againn i mí na Bealtaine, Seachtain na Gaeilge. Rud mór Féile Sráide Lá Fhéile Pádraig, Féile na Sollán, feiceálacht na Gaeilge agus tráth na gceist spóirt don cheantar. So feiceálacht na Gaeilge, sin rud a dheineamar anuraidh agus sílim gur éirigh go han-mhaith leis. Tá roinnt samplaí ansin. Thugamar maoiniú do ghrúpaí pobail, mar sin ní gnólachtaí ná aon rud ach grúpaí pobail, comharthaíocht a chur suas go dátheangach nó i nGaeilge amháin agus sin roinnt samplaí, sin an ceann ó Nás na Rí na Sollán, bhí Bród ó Lasadh Cultúir,

Agus mar a luaigh mé, cuid mór, cuid mhór den phróiseas ná an mheitheal, mar tá sé an-thábhachtach go n-aithneoimid riachtanais an phobail, ní féidir suí síos agus plean a scríobh gan riachtanais an phobail a aithint agus fónamh ar na riachtanais sin agus beidh siad sin éagsúil ó cheantar go ceantar, is cuma más sa chontae céanna atáimid, beidh riachtanais éagsúla i dtuaisceart an chontae agus ó dheas. Tá sé tábhachtach, agus seo rud a dhéanann an plean, ná spriocanna soiléire réalaíocha inmheasta a leagan síos. So caithfidh siad a bheith réalaíoch. Léigh mé rud éigin a scríobh Foras na Gaeilge faoi faoi plean teanga a scríobh agus dúirt siad ní slat slat draíochta an plean teanga, ní athróidh sé rudaí, táimid fós ag feidhmiú i. i domhan Béarla ach cabhraíonn sé linn spriocanna áirithe a bhaint amach so agus an chonair i dtreo na spriocanna sin a oibriú amach agus rud tábhachtach eile ná critéir ráthaíochta a leagan síos. Caithfimid breathnú ar na rudaí atá ar siúl againn agus atá á phleanáil againn agus a rá an bhfuil fiúntas leo, an bhfuil siad ag cabhrú le pobal na Gaeilge. So tá plean teanga ann. Seo rud, plean a chuir Sult na Sollán le chéile. Tá go leor cóipeanna crua ansin, má tá ceann ó éinne. Chuir Sult na Sollán é sin le chéile agus foilsíodh, tar éis comhairliúcháin poiblí, foilsíodh i 2019 é. Plean cúig bliana a bhí ann. Agus sin é an chéad phlean teanga a ullmhaíodh do chontae ar bith sa tír. So rud eisceachtúil, stairiúil agus thábhachtach a bhí ann, agus atá ann go fóill, agus bhí an comhoibriú i gceist agus scríobh, just chuir mé suas an rud a scríobh Foras na Gaeilge, rud, d'aithin siad gur rud ar ardchaighdeán atá ann agus go bhfuil an-chuid luach ag baint leis. Tá cóipeanna bog nó cóipeanna electronic ar ar fáil ar an suíomh gréasáin. Rud suntasach faoin phlean teanga sin, ar mhaith liom a lua, ná an an inchur a bhí ann, tháinig sé ó cheantar Nás na Rí, Sult na Sollán a chuir an t-eolas isteach do cheantar Nás na Rí agus na Sollán, ach fágadh roinn ann do gach ceantar bardasach, ach ní raibh éinne sna ceantair bhardasacha sin ag an am a bhí in ann rudaí a thabhairt don phlean, ach anois nuair a bhreathnaíonn tú ar na ceantair sin, Tá grúpa Gaeilge i ngach ceann acu, seachas Áth Í, ach cheana féin in Áth Í. Bhí cruinniú acu seachtain ó shin agus cloisim go bhfuil cathaoirleach agus rúnaí tofa acu. Mar sin, ó foilsíodh an chéad phlean teanga sin, tá grúpaí gníomhach i nGaeilge i gach ceann de sna ceantair bardasacha sa chontae, rud atá eisceachtúil ar fad agus an-suntasach. Ag bogadh ar aghaidh chuig an chéad phlean teanga eile, beidh Cill Dara le Gaeilge ag obair air seo sna míonna romhainn agus plean seacht mbliana a bheidh ann ach tá muid ag caithfidh muid é a dhéanamh i gcomhar le grúpaí éagsúla sa chontae agus ba mhaith linn é a dhéanamh i gcomhar le grúpaí éagsúla. Mar sin, sna míonna amach romhainn beidh muid ag eagrú cruinnithe poiblí i ngach ceantar bardasach Cuirfear cuireadh gach éinne freastal orthu agus an sprioc atá leis na cruinnithe sin ná na rudaí sin a luaigh mé a leagan amach, na, cad iad na spriocanna atá ann, cad iad na critéir ráthaíochta agus tá muidne ag iarraidh tacaíocht a sholáthar ón taithí a bhí ann leis an bplean sin le daoine rudaí a dhéanamh. Agus ní gá na spriocanna a bheith uaillmhianach, muna bhfuil ranganna Gaeilge sa cheantar mar shampla, más é sin sprioc, grúpa amháin don phlean teanga don seacht mbliana romhainn atá romhainn, tá sin go breá ar fad, sin rud nach raibh ann riamh. So an rud is lú, déanfaidh sé an-difear. Caithfidh mé labhairt níos tapúla mar tá Seán ag croitheadh páipéir orm. So díreach mar shampla den rud a bheidh sa phlean teanga agus ar mhaith linn cabhrú libhse faoi ná beidh, Seo sampla de rud atá sa phlean de na príomhaidhmeanna don cheantar bardasacha. So sin iad cineál na mór na móraidhmeanna agus feicfidh sibh in san sin go bhfuil rud luaite faoi duine a bheith fostaithe. So d'éir tá sin ó scríobhadh an plean tá éirithe linn sin a dhéanamh ach tá rud em seo agus bogfaidh mé ar aghaidh go dtí sin ach. sa chineál leibhéal níos ísle ná sin, ansin conas is féidir na rudaí sin a bhaint amach? So na réimsí gníomhaíochta a aithint. So ar sin bhí ardú cúig ardú cúig faoin gcéad ar siar cúig faoin gcéad ar líon na gcainteoirí. Conas is féidir sin a dhéanamh? Díreoimid ar an Ghaeilge sa teaghlach, díreoimid ar an Ghaeilge sa phobal, díreoimid ar an Ghaeilge i gcúrsaí gnó, rudaí eile, scoileanna, óige, foghlaimeoirí fásta. Is fúibhse a bheidh sé na rudaí sin a roghnú. Ansin, an rud a rinneadh sa plean ná na so, glacadh na sainspriocanna faoi na réimsí sin so. Seo sampla de cad a dhéanaimid ó thaobh an Ghaeilge sa teaghlach de. Agus rud amháin a bhí ann ná, má fhostaítear duine, mar níl gach rud indéanta dar ndóigh do ghrúpaí, grúpaí beaga deonacha, má fhostaítear Oifigeach Gaeilge, cuirfear tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí agus as sin a d'fhás Tús Maith. So. So, sin é go díreach faoin phlean teanga. Ach mar a deir an seanfhocal, de réir a chéile a thógtar na caisleáin. Ach sílim i gCill Dara, cé gur duine ó Chill Mhantáin mé á rá, tá an bunshraith láidir ann. Tá na grúpaí ann sna ceantair bardasacha, tá slua mór anseo inniu. Seo deis iontach aithne a chur ar dhaoine sna ceantair, idir cheantar 1, sna ceantair eile. tuairimí a roinnt agus leanfaimid orainn ag tógail ó sin mar is rud stairiúil é, is rud é atá an-thábhachtach dúinn ar fad nó ní bheimis anseo ach rith rud a dúirt Darren liom níos túisce, rith sé liom like tá freagrachtaí orainne mar daoine aonair chomh maith, táimid anseo toisc go bhfuil muid anseo ar mhaithe leis an Ghaeilge ach tá freagrachtaí orainn gan a bheith ag breathnú ar eagraíochtaí ach rudaí a dhéanamh muid féin. Nuair a ghlaonn tú ar na Coimisinéirí Ioncaim, iarr an líne as Gaeilge nuair atá Derek, Luaigh tú an foirm den daonáireamh, iarr an ceann as Gaeilge, rudaí beaga, déanfaidh siad ar fad difríocht. Agus a Sheáin, ná maraigh mé nóiméad amháin chun an chultúrlann a phlé. Paula, Tá sé an-thábhachtach, mar seo rud iontach deas don chontae chomh maith. So seo fís atá leagtha síos ag Cill Dara le Gaeilge, ná cultúrlann a bheith ann. so sin ionad do phobal na Gaeilge. Tá a leithéid ann in Áras Chrónáin i gCluain Dolcáin agus ó thuaidh i gCarn Tochair agus sin iad so bheadh rudaí ann leis an pobal Gaeilge a thabhairt le chéile, áiseanna ann, spásanna do thaispeántais, imeachtaí cultúrtha, rudaí ann don Ghaeilge dar ndóigh ach arís, cabhróidh sé linn pobal Gaeilge a chruthú. So tá suíomh á lorg do sin faoi láthair. Tá, tá súil againn, maoiniú ar siúl, ar, ar fáil ach an rud is tábhachtaí ná an, an suíomh agus ansin imeoidh an plean as sin. An, ceann deireanach, tá nuachtlitir againn má tá éinne ag iarraidh clárú linn, téigh ar an suíomh cilldaralegaeilge ponc ie agus cuirimid amach b'fhéidir gach dhá mhí é agus sin é.